te kalamani te kalamani te kalaman dɔɔni te kalaman dɔɔni ni mura bɛ minnu na te kalaman y'a fura ye ka ka lemurukumunin k'a la ka ɲamagu ɲamagunin dɔ tigɛ k'o k'a la

waye daba kulubali ko bɛ cogo di alhamdulillah eh, karimu samake alhamdulillah mahamadu kulubali alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo eh, musa jawara an bɛ ɲɔgɔn bolo o kelen don a tɛ tiɲɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ

dawuda teme an bɛ ɲɔgɔn bolo sedo aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan te kalaman dɔɔni fɔlɔ te kalaman dɔɔni ka n yɛrɛ wusu ka nɛnɛ bɔ n farikolo la te kalamani min fɔlɔ

n yɛrɛ b'a n yɛrɛ bɛ kɔnɔ kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ voilà donc sisan komi ni arasa a y'a kɛ to dɔ kun bɛ n ka dili na bon problème se ka dɔ kun bɛ n ka dili na fɔlɔ a y'a kɛ to parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i wele k'i wele k'i wele k'i wele bon ne dun filɛ nin ye ne y'a fɔ ne ka fɛn bɛɛ bɛ facebook de sanfɛ n'o bɔra la je suis pas politicien n tɛ politicien n tɛ politique mɔgɔ ye ne yɛrɛ n'i ye n wele n'a ye n diya n b'a répondre n'a ma n diya voilà quoi nafa tɛ fɛn minnu na olu tɛ ne intéressé quoi ni ne tilara facebook sanfɛla la dɔrɔn a banna quoi ka n wele ka kuma dɔw olu temps tɛ ne bolo tu vois sabu sara caman b'a fɔ ko dani tɛ mɔgɔ ka appel ta non c'est pas ça a y'a faamu quoi ne tɛ politique mɔgɔ ye ne n tɛ politique mɔgɔ ye ne tɛ foyi ye

ok dani de paris dagantigi an bɛ ɲɔgɔn bolo basi foyi tɛ yen eh, ne y'o fɔ n ko n'i bɛ ko ko kɛ i b'a kɛ pour que nafa ka bɔ a la eh, ne de ye seku gosi yan seku tunkara n bɛna ni seku ye après seku n bɛ baba ta dɔɔni baba ka kunu video ye komi n ma kuma a kan mais n bɛna kuma a kan bi ne ye seku gosi yan seku tunkara seku tunkara kelen a taara baga dɔ ma ne yɛrɛ t'o tigi dɔn taara baga dɔ ma n y'o video n y'a lajɛ youtube sanfɛ bi ko o de b'a ka dosiyew labɔ k'a di ne ma jo barisa n'o de fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ kan barisa n'i ye seku bɔlen ye ka na sigi ko dɔ bɛ dosiye labɔ k'a di ne ma o kɔrɔ ne bɛ min fɔ ne ma nkalon da seku la koyi ne ye minnu fɔ a ma n'o tun t'a jogo ye a tun tɛ bɔ ka na sinɔn i b'i si kɛ ka kuma ne kan i ma se ne ma a tɛna digi ne la barisa ne b'a dɔn i bɛ ka min fɔ o ye fu de ye i bɛ ka fu de fɔ i tɛna ne dɔn i tɛ ne dɔn i tɛna ne dɔn yɛrɛ fu de fɔ fu mɛ n'i ye segu bɔlen ka na ka taa baga waliden dɔ ma k'o de ye jugu nkalon d'ale la k'o dɔgɔya mɛ o tɛ ne o ne t'o tigi dɔn mɛ foyi ma digi n na o yɔrɔ la a y'o tigi ba foto de bila facebook sanfɛ directement dɔrɔn segu ko k'ale kalannen don ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn ale bɛ se ka taa plainte kɛ mɔgɔ kan bon i taara min ba photo bila facebook sanfɛ normalement ne t'a dɔn a tigi bɛ jamana min na dɛ sinon n'a bɛ ameriki directement a bɛ a b'i convoquer dɔrɔn a bɛ yen a b'i convoquer dɔrɔn a bɛ t'i datugu dɔrɔn lagalagatɔ den tu vois non i taara o tigi ba foto bila facebook kan ka taa cɛ ka taa bag'a ma k'ale de bɛ ka fɛn n'o fɔ ye e ne ko e fa segu fa binna filamuso kan a ma fɔ ne ye ameriki a ma fɔ ne ye faransi hali a ma fɔ ne ye mali la mɛ e segu ɔ wala a fɔra n ye yɔrɔ min na hali o tɛ mali ye e segu yɛrɛ binna fatumata jalo kan o kuma ma bɔ faransi o kuma ma bɔ ameriki o kuma bɔra yɔrɔ min na hali o tɛ mali ye i t'i hakili la tourner yan i hakili munumunu dɔɔnin mɛ ne bɛ fɛn fɔ tiɲɛ de ka k'a la masa n'aw bɔra n'aw bɔra k'a fɔ k'aw b'aw yɛrɛ cifa k'aw b'aw yɛrɛ justifier k'aw yɛrɛ lajɛya o b'a yira ne y'a ye n ko nɔn barisa ne bɛ min fɔ nkalon tɛ bɔ ne da kɔnɔ nkalon foyi segu e ma foyi faamu a la fo n bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko k'i ka kow k'i hakiliw tɛ ka ɲɔgɔn k'u tɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn bilen k'i hakiliw tɛ ka ɲɔgɔn dafa n bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko i hakiliw k'u tɛ a cogo kɔrɔ la bilen i ma foyi i ma foyi y'a la mɛ komi i ye banabagatɔ mɔgɔ ye ka kɔrɔ segu mɛ a kun ka di ye hali ni bana b'i la mɛ a man di i ta ka tiɲɛ quoi tu vois n bɛ fɛn dɔ de f'i ye dɔrɔn k'i bila i pilasi la komi kuma yɛrɛ t'aw da bilen aw tɛ se ka na ni foyi ye bilen don o don arasa y'a kɛ tan anw sɛgɛnna o de la an ko ko ni fasojɔ kuma b'aw da a ye na n'a ye arasa y'a kɛ tan a y'aw daji to arasa kunna aw y'a sama a ye samara don aw sen na ka yɛlɛ arasa n ko anw sɛgɛnna o kuma ninnu de la a ye na ni ko wɛrɛ a ye na ni fɛn wɛrɛ ye sinɔn aw cira o kuma ninnu bɛɛ la o dɔwɛrɛ t'aw da o arasa ye dɔrɔgutala ye awɔ danni yɛrɛ b'a fa koyi dabilenni dɔɔni n ka tekalaman dɔɔni Hmm. danni yɛrɛ b'a fa e après arasa b'a fa nin bɛɛ de bɛ kɛ an sɛgɛnna nin kuma ninnu de la segu donc na na ni ko wɛrɛ ye mɛ i bagara cɛnin ma i bagara cɛnin ma ne t'a dɔn ne t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ don mɛ ne delila k'a f'i ye ko ne tɛ ameriki mɛ ameriki bɛɛ bɛ ne bolo fo ni ma wuli mɔgɔ min kama ni n wulila mɔgɔ min kama tile kelen tile fila tile sabanan n bɛ bɔ n'a ye ale an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo cote d'ivoire tile kelen tile fila o y'a sɔrɔ n bɛ ka don i kan fɔlɔ ne sigila a bɛɛ bɛna sɔrɔ yan nɔ i jogo i kunko i ɲɛɲɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaden ye k'i yɛrɛ kɛ hɔrɔnden ye ne de ko n ko nɔn n'i ma ɲɛ i b'i yɛrɛ kɛ hɔrɔnden mɔgɔ ɲɛnamaden k'i b'i yɛrɛ ko ye mɛ i b'i yɛrɛ ko ye o y'a sɔrɔ ne y'a dɔn k'i jɛyalen de don e ye jɔn ye fɔlɔ e tun bɛ mun kɛ yanni i ka na i sigi k'a fɔ ko dɔ bɛ ta ne fana b'i ta k'i yira mɔgɔw la e yɛrɛ ye jɔn ye karisa yɛrɛ fana ye jɔn ye n'o de kɛ segu la o sinɔn ne ma baga segu ma o ne y'a yirila dɔrɔn e bɛ k'a fɔ arasa bɛ ta mɛ e binna muso kan e ala e binna muso kan muso e binna i yɛrɛ ka i yɛrɛ k'o tɛ ko ɔkɔlimɛtiri ne mana n'a ye dɛ a bɔra i da kɔnɔ effectivement ɔkɔlimɛtiriya n y'o sɛgɛsɛgɛ n y'a fɔ n y'o sɛgɛsɛgɛ n taara sɔrɔ i ka o kuma o ye tiɲɛ ye mais a kɛra mun ye fatumata jalo i binna fatumata jalo min kan o de kɛra la gɛrɛgɛrɛ ye n'a fa y'a f'i ye ko segu ko fo k'i sa e tɛ bin muso kan nin kɔfɛ n ye nkalon tigɛ o fɛnɛ la wa segu n ye nkalon tigɛ o la mɛ nɔn i tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko danni ye kuma min fɔ ko danni ye nkalon tigɛ nɔn mɛ i bɛ n'i sigi ka kasi de a ye karisa lajɛ nin ye hɔrɔn de ye a foto filɛ nin ye ne ni nin de ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne filɛ ka bɔ ne kɔfɛ hali n'a ko a yɛrɛ ko ko n'a sɔrɔ a yɛrɛ ko ko hali n'o tigi ko k'ale bɛ sa de k'ale ye sɔn ka mɔgɔ faga de k'o ye tiɲɛ ko mɔgɔ min b'a dɔn k'o ye nin ye dɔnku danni bɔra ni kuma minnu ye a b'a dɔn kuma ninnu ye tiɲɛ de ye kuma ninnu ye ta ye lɛgɛsɛ kelen m'a jɛ a ko ko o de bɛna ka fɛn bɛɛ lajɛlen di danni ma segu aw ma foyi ye fɔlɔ ne bɛ yɛlɛ aw ma de barisa ne bɛ sadi n bɛ tulon k'aw la de ne bɛ tulon k'aw la kojugu n bɛ tulon k'aw la dɔɔni dɔɔni aw ma foyi ye sinɔn ka bi ka ne ye nin fɔ dɛ ne bɛ n b'a fɔ ala ka diɲɛ don o don ne b'a fɔ bilahi n ko bɛɛ lajɛlen n ko ala ka bɛɛ kisi bɛɛ lajɛlen bɛ i ye bɛ jogo o jogo ye mɔgɔ o mɔgɔ la facebook nin sanfɛ n ko bɛɛ ni bɛɛ ni dɔɔni bɔra a fa ka du kɔnɔ o perewu ye mun ye n bɛ tila kɔnɔ perewu dɔ d'aw ma n'o perewu ye ko segu ale fa o binna filamuso kan ale segu yɛrɛ ale fana binna filamuso kan k'a la ye ko baba baba n'u b'a f'a ma ko baba gorobinɛ gorobinɛba kamara baba gorobinɛba kamara ale fa fɛnɛ sara politikiko kɛlɛ de la tan fo ka sa ka saya ma ɲɛngoya ni juguya politikiko kɛlɛ ne m'a fɔ gaw bɛ legali segu de b'a la ka n dama se kayi legali segu k'a fa fɛnɛ sara nin cogo de la ka taa sa ka saya ma ɲɛngoya politiki o kɛlɛ a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a ma foyi foyi o fɛnɛ y'a si bɛɛ k'o cogo la tan ɔ n'o den n'o den ma kɛ buba ye siɲɛ a bɛ kɛ cogo di ne yɛrɛ ko ne bɛ nin fɔ don o don ko so tɛ pan a den ka ŋunuma mɛ mɔgɔw bɛ ne ka kuma minɛ cogo dɔ la mɛ so tɛ se ka pan a den ka ŋunuma o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ cogo si la buba fɛnɛ fa sara nin cogo la ŋara da de la a b'a ka ŋara da mɛ pa paga a ma taa fan si bilahi a ma taa fan si kayi bɛɛ b'o histoire kalama kayi bɛɛ legali segu kayi bɛɛ b'o kalama bilahi mais n'o den nana kɛ tan o fɛnɛ bɛ sa nin sa cogo la pa paga den kunnango o fɛnɛ tɛ taa fan si segu parɛ foyi t'u bolo bilen arasa y'a kɛ tan arasa y'a bɔ tan arasa de bɛ tan a ye arasa lamɛn arasa y'a kɛ tan segu i yɛrɛ kɛ n t'a fɔ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye barisa i tɛ mɔgɔ ye bilen quoi i tɛ mɔgɔya yɛrɛ sawura yɛrɛ kɔnɔ bilen ne ma fɛn fɔ an ma taa yɔrɔ la ne kɔni ko ni ko ni avril bɛ ka se kow bɛ diya ka taa mɛ e tɛ mɔgɔya sawura kɔnɔ kelen kelen e bɛ ka connaissance perdre tu vois non kana connaissance perdre ne kana fa don i la ɲɛmila idris ka Idris ka page sanfɛ awɔ ne ka ne sulen don nin ye ne kuma cogo de ye ne sulen don kojugu nin ye ne kuma i panikɛlen de don i panikɛlen don kojugu barisa n'i la panikɛ kojugu ɛɛ don o don arasa ye nin fɔ ni hɔrɔndenya bɛ yen hɔrɔndenya don o don arasa ye nin fɔ a ma arasa bɔ a daga kan a ma danni yɛrɛ bɔ a cogoya la don o don sedɛri ye nin kɛ o ma sedɛri bɔ a daga kan o ma sedɛri bɔ a cogoya la o ma danni bɔ a cogoya la i tɛna nin fɛn wɛrɛ ye sa wa mɛ ne ka dakuruya kelen aw bɛ panike dɔrɔn aw bɛ pan wa aw bɛ lamɛn aw bɛ lamɛn ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye sabu sɔrɔ ne y'a f'i ye n ko ɲɛmɛrɛ wa tɛ ne n'olu cɛ ne yɛrɛ t'a dɔn olu bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ a bɛ ne aw aw ni ne a bɛ aw ni ne de cɛ mɛ dakuruya kelen aw bɛ panike dɔrɔn o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma kɛlɛ yɛrɛ ne m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ mɛ dakuruya kelen pe aw bɛ panike mɛ o de don facebook sanfɛ ne ye nin de fɔ hali kunu n ko facebook sanfɛ n'u nana u b'a ko maliko kuma an ka na ni sari an ka na ni jamana jɔko kumaw ye an bɛɛ ka na ni sijɛ ɲɛnamaw ye mɛ a ye dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna sijɛ bɛ bɔ min da kɔnɔ ne ma mɔgɔ ye a videokɛla ninnu bɛɛ la min bɛna sigi ko nin de sijɛ ɲɛnama ye nin de bɛ yen bi maliko la a donna tan a bɔra tan jɔn n'a bɛɛ mana ni dɔ mana sigi karamɔgɔ y'a kɛ tan dɔ bɛna fɔ ko wayi nin somakɛ y'a kɛ tan dɔ bɛna fɔ ko wayi ko dani y'a kɛ tan dɔ b'a fɔ non arasa y'a kɛ tan dɔ o bɛɛ de bɛ bɔ a da kɔnɔ o bɛɛ de bɛ bɔ bɛɛ da kɔnɔ bɛɛ o bɛɛ bɛ ten de a si sinon mali danbe en marche buba fane ka ko nana sira la o ma kɔ tigɛ o ma ba tigɛ o ma taa diɲɛ fan si sutura min sutura ni minnu yɛrɛ tun b'u ko wa u kan kalafisi fana ma perese o kalafisi fana nana o ta k'o walawala k'o ɲɛ k'o walawala k'o ɲɛ k'o bɛɛ dilan k'o ɲɛ k'o ban pewu ne yɛrɛ ye jateminɛ k'o kan ne ko aa kalafisi ye yɔrɔ dɔw fɔ ne yɛrɛ kun b'oli fɛnɛ ne kun b'oli faamaya ko kɔnɔna la o ko ko ban donc mali danbe en marche ko banna yen ten o kɔni o tɔ kɛra mɔgɔ fila dala gɛsɛ de bɔ ne y'o fɔ ko danga e ala aw yɛrɛ ka kuma don sa ko dangaden ka ko tɛ laban nka mɔgɔden ka ko tɛ se ka a tɛ laban o mɛ a bɛ laban ka taa min daminɛ b'a la mɛ laban t'a la o bɛ laban ka taa min mali danbe en marche ko mali danbe en marche a y'a wusu nɔfɛ ka wusu nɔfɛ n y'a wusu kɔ ka wusu kɔ c'est-à-dire danbeko kuma u y'o bila pewu u yɛrɛ tɔ kɛra sa nenni segu yɛrɛ tɔ kɛra sa wolokojuguden dɔ ye nin ye tu vois c'est comme arasa ka kuma la sa arasa ko i denmisɛnninlama n'i ye mɔgɔ bugɔ ni mɔgɔ y'i bugɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se a la i bɛ t'i jɔ i bɛ t'i jɔ sira kɔfɛ ka fa n'a ba neni dɔ la tu vois a tɔ kɛra se wɛrɛ t'u ye bilen dɛ ninnu ye mɔgɔlankolodenw ye ninnu ye ninnu ye ninnu ye wolokojugu o dɔrɔn de bɛ bɔ segu ninnu da kɔnɔ se foyi t'u ye bilen segu yɛrɛ ka a ko a ka kuma la a ka kuma la ko cɛni min ye ale ka dosiyew ta k'a di ne ma ko o cɛni ko tun y'ale terikɛ de ye k'ale tun bɛ t'o ba lajɛ mɛ k'o ma na ale ba lajɛ ko o ko o cɛni de sababu y'ale ni eh, karimu yɛlɛ ɲɔgɔn na segu o sababu de y'ale ni karimu yɛlɛ ɲɔgɔn na karimu bɛ zitɔn d'u ma cogo min na mɛ a ko wɔrɔ la k'a y'u ni karimu yɛlɛ na mɛ karimu ma wari d'a ma barisa a b'a dɔn n'a ye a wariko kuma o tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ a tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ mɛ effectivement komi video in kɛra kunasini ne fana ye n ka recherche kɛ ka cɛnin cɛnin fana ye jɔn ye k'o fana ɲini ameriki kɔnɔ k'a dɔn k'a ban o mɔgɔ kelen ɛɛ eh, o mɔgɔ ye segu n'a ma ɲɛ k'i y'o tɔgɔ tiɲɛ mɛ a kɔni ye ɲuman k'i ye o i y'o min tɔgɔ tiɲɛ o de ko ko segu ko minɛnnɔgɔ ko k'i k'a dabila k'i mɛnna ameriki i ye denbayatigi ye donc minɛnnɔgɔ ko in k'i k'a bila ne ka recherchew kɔfɛ o fana ye mɔgɔ min ye k'i ka minɛnnɔgɔ ko bila ka i dege takisiboli la pɛrɛmu bɛ ta cogo min na k'i dege o boli la takisi jumɛn bolili ayi hali takisi ɲɛnama i t'o boli ameriki takisi yɛrɛ yɛrɛ i t'o boli i bɛ takisi boli a bɛ fɔ de ma ko uber barisa takisi boli ekɔliw fɛnɛ o fɛnɛ b'u dan ma o diplɔmu t'i bolo mɛ dabadenya la an bolo dabadenya la an dala don o don diplɔmu baw min b'e bolo a donna tan n tilar'i la segu o mɔgɔ kelen de ye e dege takisi boli la ka takisi pɛrɛmu k'i bila ka taa yen k'i ka taa uber boli i ka t'o ɲini mɛ takisi yɛrɛ yɛrɛ bolili pɛrɛmi o t'i bolo o t'i bolo fɔlɔ mɛ uber kɔni barisa bɛɛ tɛ takisi boli n bɛ takisi boli la n bɛ taa nɔ mɛ takisi boli pɛrɛmu de fɛnɛ bɛ yen o ni uber ta o tɛ kelen ye i si ma se o takisi ninnu bolili ye mɛ i bɛ dabaya la don o don diplɔmu baw b'e bolo mɔgɔw ko n ma ko i bɛ da tiɲɛ segu la cogo di ko adamaden n'i ni mɔgɔ yɔrɔ ka jan donc i bɛ valeur dɔ don a la ka sɔrɔ o tɛ ko ameriki ko segu ye sadi segu ye yɛlɛko fɛn de ye mɔgɔ bolo i n'a fɔ n'i ye lagalagatɔ ye kare kɔnɔ i bɛ to ka dɔrɔmɛw d'a ma fila filaw d'a ma a ka fasunu dɔw bɔ ko segu ye ten nɔ ameriki kɔnɔ de bilahi new york kɔnɔna la ko donc ko olu yɛrɛ ta ko n'olu y'a ye ne bɛ sigi ka video kɛ segu kan k'u dabali bɛ ban quoi ko non o ka bɔ a la mɔgɔ bɔra faransi a ka taa ameriki ani segu ye ɲɔgɔn ye mɛ n t'a tigi tɔgɔ fɔ o ko ii o ko n ma ko dani ee non ko nkalon ma ye ne yɛrɛ t'a dɔn ko ja bɛ ko n'i ye segu ye dɔrɔn kabako e bɛ video kɛ segu kan cogo di ko segu ka tɔgɔ yɛrɛ fɛn bɛɛ ye a fana bɛ video ni min kɛ tan nɔ hakili la ko ko ka sɔrɔ ee dɔw yɛrɛ fɛn dɔ tun bɛ yen u ye segu ka video kunkurunin dɔ u ye segu filime ka video kunkurunin dɔ ci n ma n y'a lajɛ yɛlɛ bɛna n faga o kan mɛ o segu o fana de ko k'a bɛna maliko fɔ aw ɲɛna ka sɔrɔ nɔ ta ye ci fɛ lagalagatɔ den fila ma tɛmɛ a kan amalidɛmu a tɛ foyi kalama a yɛrɛ taara a bɛ taa cogo cogo a tɛ foyi kalama mɛ n'u y'a sigi dɔrɔn pɛrɛmu bɛ n bolo n bɛ takisi boli jaa tɛ takisi boli a bɛ uber de boli a bɛ uber de boli uber ye takisi mɔdɛli min ye an b'a dɔn n'ale b'i bolo sosiyete dɔw bɛ yen i bɛ t'i enregistrer yen nɔ donc ni connexion b'i la ni client bɛ yɔrɔ min na i bɛ jɔ ani taxi yɛrɛ o tɛ kelen ye hali faransi yan pour que i ka taxi taxi pour que i ka taxi boli yan il faut avoir il faut avoir il faut avoir 50 000 euros ou 60 000 euros pour que i ka taxi kelen boli taxi bɛ i n'a fɔ yan magasin taxi kelen a bɛ i n'a fɔ magasin

dɔ nana ka dɔ nana ka dossierw ta ka di ne ma a donna ta c'est que donc i bɛ t'a sɔrɔ dossier minnu dira ne ma seku o de kɛra ɲuman ye o ma kɛ dossier kelen ye fiyewu e yɛrɛ o kuma bɔra jaabi bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min b'i dɔn ameriki bɛɛ k'o ye karisa ye a bɔra e yɛrɛ da kɔnɔ k'a fɔ ne tɛ donc o b'a yira k'a fɔ ne ye dossier minnu fɔ k'a yira k'a fɔ ko non k'i ka cɛkɔrɔba ale ale ye filamuso ale y'o violer e yɛrɛ ye filamuso filadenni e fana y'o violer donc o b'a yira k'a fɔ ko dossier ninnu jɛlen don a jɛ barisa dossier ninnu ne y'u ɲini k'u dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kosɛbɛ a tigiw ma da ma sɔn kosɛbɛ an ye tile damadɔ kɛ ɲɔgɔn na n ka sɔrɔ ka bɔ ni dossier ninnu ye effectivement n nan'a sɔrɔ dossier ninnu jɛlen don donc komi i yɛrɛ nana ne ka hɔrɔndenya lasegin n ma facebook sanfɛ alhamdulilayi nin ka di ne ye i nana n ka hɔrɔndenya lasegin n ma nin diyara n ye kojugu k'a yira k'a fɔ ko n ye dossier minnu fɔ ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn ni karisa tɛ mɔgɔ si tɛ gundo dɔn i gundo dɔn ni nin tigi tɛ ko ko sinon ko ne bɔra ni dossier min ye mɔgɔ si fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila mɔgɔ tɛ b'o kalama n'i y'a ye ne kuma bɔra ne da kɔnɔ c'est que mɔgɔ e ni mɔgɔ min bɛ nin kalama o ye karisa de ye donc seku o kɔrɔ ko ne bɛ na ni kuma min ye k'a d'aw ma tan don kelen t'a jɛ aw ne bɛ ɲɔgɔn na in di ne ko n ko ɲɛna k'aw jɛya k'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ nasuya dɔ ye k'aw yɛrɛ kɛ danbetigi ye o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ jɛlen don fɔlɔ mais don o don balimaw a ye tigɛ karisa la hɔrɔndenya bɛ min ne m'a fɔ mɔgɔ si ye n ka ye tigɛ seku la seku ye lagalagatɔ de ye hali ni mɔgɔ in wele a ye seku to yen fa kunkolo ma ye o de bɛ n'u cɛ mais ala k'i ta cɛ ala ka kata nɔ barisa ne b'a dɔn mɔgɔ min mɔgɔ min mɔgɔ min bɛ mɔgɔ danga a yɛrɛ laban n'a ma bɔ a la a bɛ bɔ a den dɔw la o de dɔw ta bɛ tiɲɛ dugukolo sanfɛ ala o tɛ o tɛ dogo o tɛ dogolifɛn ye o tɛ foyi ye i ye mɔgɔ mɔgɔ ye danga la hali danga bɛ kɛ yɔrɔ min na i ma bɔ a yɔrɔ la parce que a gɛrɛgɛrɛ a kɔlɔlɔ tɛ dɛ e yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ taa b'i kɔ dɔ la sini mais non mais se t'aw ye ala ka karisa ka tan ala ka karisa ka tan mais karisa tɛ kiti aw yɛrɛ de bɛ taa kiti c'est ça vrai problème aw b'o de faamu sabula n ye lagalagatɔ ye bɛɛ tɛ i tɛ foyi kalama fɔra ko kalan ani kodɔn tɛ kelen e de bɔra nɔ nin bɛ n bolo diplɔmu bɛ n bolo n ye nin kalan kɛ n taara nations unies kɔnɔ ni trump y'an sigi ni obama ni obama y'a ka taa obama n'a muso obama n'a ka fami e de bɔra nin bɛɛ sinɔn ne tɛ tu vois non tɛ kalaman dɔɔni tɛ kalaman dɔɔni tɛ kalaman dɔɔni tu vois non donc diɲɛ fɛn o fɛn o de kama ne b'a fɔ n ko n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ fɔ résultat ka sɔrɔ a la résultat ɲɛnama min b'i ka hɔrɔndenya ka sabati i ka hɔrɔndenya ka yira mɔgɔw la ne b'o de yira u la ala ka diɲɛ don o don asa foyi donc seku komi e ka e ka kow ne b'a dɔn k'a fɔ komi u ko ma sisan nɔ k'i ka kow ko juru bɛ ka ɲɔgɔn kun bila dɔɔni dɔɔni ala ka kɛ hɛrɛ ye mɛ n bɛ min ɲini n bɛ min ye ko i ka juru bɛ ka ɲɔgɔn kun bila juru tɛ ka ɲɔgɔn kun sɔrɔ bilen ala ka kɛ hɛrɛ ye i b'a lajɛ i bɛ segin i ka dɔgɔtɔrɔ ma u ka fura d'i ma joona joona joona sinɔn i ka ko ne yɛrɛ t'i ne yɛrɛ t'i la bilen bilahi ka sababu yɛrɛ kɛ ne depi ala ka n da ɲɛ yɛrɛ ɲɛ min yɛrɛ e eh, aw kɔni b'a dɔn kɔni baloko gɛlɛya kɛra diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo ameriki kɔni tɛ seku de bɛna a muso a muso ka na ka jifilen fa ka kɛ na la ko ka na caya

mɛ a bɛ n'a muso de sɔrɔ tobili la a bɛ taa ji soli ka jifilen fa k'o k'u ka daga kɔnɔ ko ka na caya ko nin ye maninkaw de ye ko fɔ fɔ dumuni ka dun aw ni ala cɛ a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ bilen seku n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ bilen seku n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen donc ne yɛrɛ bɛ ne bɛ dɛmɛ de ɲini new york kaw fɛ aw ka dɛmɛ don seku ma bilahi a ye dɛmɛ don a ma seku n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun a ye weleliw jɔ a ye weleliw jɔ ne n b'a ɲini new york kaw fɛ bilahi bilaki n'a ka jama bilaki ni new york denmisɛnninw dedenw ni kamalenkotigiw worozin ninnu maretu maretu n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini aw fɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ aw ka dɛmɛ don seku ma bilahi hali mɔgɔ minnu bɛ seku kilasi ne bɛ denmisɛnnin minnu ye minnu b'a kilasi a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni n'a sera tɔw jamana kan ameriki dugukolo ka t'i muso sɔrɔ tobili la a maloya ko kumasuru ko wagati dɔ la n'a y'i diya i bɛ une semaine kɛ daga tɛ sigi i ka so kɔnɔ parce que i bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ taa restaurant dɔ la dɔrɔn dumuni bɛ partout i b'i muso n'i denw n'o ma diya i sigilen i b'a commander a bɛ n'i sɔrɔ f'i ka du kɔnɔ mɛ n'o taara jifilen fa k'o kɛ daga kɔnɔ muso bɛ na min tobi a bɛ t'o lajɛ de a bɛ jifilen fa ka k'o la aw ni ala cɛ n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ bilen seku n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun donc a ye taga ni seku ka kow ye dɔɔni dɔɔni ne yɛrɛ de bɛ bɔ ka mɔgɔw deli a ye taga n'a ka kow ye dɔɔni dɔɔni bilahi a ye taga n'a ka kow ye masa a y'a dabɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn kilasi ka ɲɔgɔn sɔn fɔ cogo dɔ la mɛ an m'a dabɔ ko ala ka dɔ ta tiɲɛ a ye taa ni segu ka kow ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni bilahi sinɔ musokɔrɔba musokɔrɔba ka den sɔrɔ kana k'a bolo fu ye fa kana na don waliden na ye fɛ ni fa dun donna a bɛ to yen maliyɛnw tɛna dɔwɛrɛ kɛ se wɛrɛ t'olu ye ka siri juru la ka kɛ ka kɛ ɛɛ ɛɛ nɛgɛba kɔnɔ dɔrɔn ka taa a cogo bamakɔ a banna donc a ye taga ni segu ka kow ye dɔɔni dɔɔni

n b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n ko gorobinɛ n ko saraka y'a bila barisa ni saraka ye adamaden bila i bɛna fɛsibugu sanfɛ ka na kalon kalon kan ni kalon kalon kuma dɔw fɔ gorobinɛ bɔra ka vokali min fɛnkɛ k'o ye arasa ka vokali ye hali arasa vuwa yɛrɛ tɛ hali arasa vuwa tɛ telimakɛ ne y'o fɔ anw ma sigi ne bɛ n sigi yan sanse fɔ yɔrɔ jan kow bɛ minɛ cogo di kow bɛ kɛ cogo di anw tilalen don n'aw kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ko n bɛ vi sari n ko n bɛ voix dilan ka na n b'a dilan ka na fini ma kuma ne ɲɛna siɲɛ fila k'a dilan ka na n'a ye k'a jɔ baba ne y'o f'i ye n ko anw tɛ bɛɛ tɛ yan i ɲɔgɔnna danw ye i bɛ se kalabanci denya min na anw yɛrɛ bɛ se o ɲɔgɔnna la gorobinɛ bɔra ni vogali min ye ni eh, u ye wulucɛ dɔ bila o ka sigi o b'a fɔ ko awɔ ko imamu ko ka mɔgɔ saba lajɛ perezida bɛ min bolo wa aw b'a dɔn bɔn jeune caman bɛ olu bɛ se k'a dɔn a 2014 2014 o y'a sɔrɔ a rapɛriw bɛ kilasi la iba one ni siriki ni tal b ninnu ani gaspi ninnu olu bɛ kilasi la jeune caman bɛ yen u bɛ ka ɲɔgɔn kilasi kosɛbɛ o tan kɔnɔna la cɛnin dɔ bɛ mali la fɛnɛ rapɛri ye mɛ n'a kumana a bɛ i n'a fɔ iba one kumana ni iba one kumana dɔrɔn ni cɛnin kumana kɔfɛ i b'a ko iba one don wa ni iba one ye dɔnkili da hali n'i taara cɛnin fana ka sɔn lajɛ i b'a ko iba one kelen in mankan don donc tal b ninnu fana y'o minɛ ka t'o bila kuma la i n'a fɔ iba one de bɛ ka kuma ka t'o bila o ka siriki kɔrɔfɔ i b'a fɔ ko iba one de mankan don parɛ gorobinɛ nana n'o système de aw m'a ye vogali in kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ u ka kɔnpilisi min bɛ yen u ka kɔnpilisi min bɛ yen o bɛ kuma o ka voix kɔnɔna la o bɛ kuma i b'o ka kuma bɛɛ mɛn mɛ min bɛ ka arasa ka kumakan ladege tellement a ma fɔri arasa ka kuma ladegeli la a tɛ se donc a sɔn bɛ jigin a kɔnɔ o sɔn tɛ mɛn kosɛbɛ mɛ a tigi a bɛ se ka arasa ladege c'est comme cɛ dɔ petini dɔ bɛ mali la a bɛ catiri turune n'ale kumana dɔrɔn souvent ka sɔrɔ i m'a lajɛ a bɛ k'i hakili la ko ibeka de bɛ kuma la tele la a bɛ to ka ibeka ladege bon comme quoi est ce que n'o petini n'o nan'i sigi ka galon dɔ tigɛ vocal la an bɛ mun fɔ an t'a fɔ ko ibeka nɔ don wa ko ibeka don wa Ah, mais tellement que baba bɔra wɔrɔ wɔrɔ a bɔra ni tɛkiniki o tɛkiniki ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn ka voix ladege barisa ne yɛrɛ bɛ ne bɛ se ka n sigi sisan nɔ ka rasta kuma cogo jateminɛ k'a ka kuma phrase damadɔ ta ka n dege a ka kumakan na pendant deux semaines trois semaines un mois o y'a sɔrɔ n sera rasta ka kumakan na déjà baba i bɛ ɲamɔgɔdenw nafili kɛ mais anw tɛ anw tɛ anw tɛmɛna nin kan o ta bannen barisa ni an bɔra ni eh, facebook in sanfɛ yan an bɔra ni mɔgɔ caman ka conversation ye conversation bɔ caman bɔra nin bɛ ka min fɔ i b'o mɛn karisa nin fana bɛ ka min fɔ i b'o mɛn an bɔra n'a caman ye ɛɛ ee an bɔra ni conversation caman ye i bɛ fila i bɛ côté fila bɛɛ ka kumakan mɛn kosɛbɛ facebook in sanfɛ mɔgɔ caman ye conversation caman bila i bɛ côté fila bɛɛ ka kumakan mɛn nin makan ye min ye nin fɛnɛ makan ye min ye i b'a bɛɛ lajɛlen mɛn mais olu ka mɔgɔ lasigilen hali n'i y'a ye mori min yɛrɛ bɛ yen mori yɛrɛ bɛ kuma la yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ mankanba b'o yɔrɔ la bɛɛ kɔni b'a dɔn mori ka so nin kɔnɔ mori ka so kɔni kɔnɔ a sigilen don yɔrɔ min na mankanbaw tɛ yen mais morikɛ min yɛrɛ don olu yɛrɛ ka mɔgɔ lasigilen o tɛ mori ye dɛ u ka bilakoro ɲamɔgɔden dɔ lasigilen u ka ɲamɔgɔden wololen dɔ lasigilen o mankan min bɛ ka fɔ awɔ e m'a fɔ ko mɔgɔ saba sadi kuma yɛrɛ kɔnɔna la allô ça va somɔgɔw olu si t'a la

bilahi yɛlɛla barisa ale ma min faamu ale t'a dɔn an bɛ don min na ko bi 2018 k'a dɔn k'a fɔ ko intɛrinɛti ye fɛn min ye dugukolo in sanfɛ a tɛ bali ka foyi kɛ mansin i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye fɛn bɛɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka adamaden yɛlɛma o ka kɛ o ka adamaden dessin i n'a fɔ a yɛrɛ o a videolama o k'a bila ko la o i bɛ fɛn bɛɛ kɛ voix o ee hali faransi kɔnɔ yan faransi ka petinin dɔ bɛ yan i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a dɔnkilidala foyi tɛ yen président tɛ yen a minisiri tɛ yen i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a i voix a b'i voix ta ka kuma n'a ye devant tout le monde public a bɛ kuma bɛɛ ɲɛ dɛ n'a kumana i b'a ko karisa mankan don an y'a lajɛ yan nɔ donc baba ye min kɛ c'est comme mɔgɔ min bɛ ka rasta ladege o tigi tɛ se rasta ladege a tɛ se hali rasta ka kuma fɔcogo la a voix bɛ cuwa kɔnɔ dɔɔni donc an t'o ka kuma mɛn mais u ka ko ko waliju dɔ b'a bolo o yɛrɛ y'a ka complice dɔ ye ɲamɔgɔden dɔ sigilen don a bolo so kɔnɔ yen o y'a ka complice dɔ ye donc ne ko ka k'e m'a fɔ ko président k'e m'a ko président saba ninnu na wa barisa allô tɛ allô tɛ se ka fɔ o yɔrɔ la o allô somɔgɔw karamɔgɔ a karamɔgɔ n b'a fɛ i ka nin ko lajɛ olu tɛ se ka fɔ a yɔrɔ la o olu tɛ se ka fɔ tu vois non donc awa e ma ko président nɔgɔyara donc b'olu tigɛ u b'olu coller ɲɔgɔn na baba aa i ni cɛ minnu b'a la i m'olu dɔn de i ni minnu don i t'u dɔn i bɔra wɔrɔ wɔrɔ i tɛ se ka kɛ arasa ye ten fiyewu i bɔra wɔrɔ wɔrɔ anw b'i kun ninnu bila copier coller monter c'est à dire montage ninnu olu to yen olu tɛ anw tɛmɛna olu la voix montée ninnu olu tɛ mɔgɔ min ye nin kɛ ka yira maliyɛndenw bɛɛ la ka tila ka maliyɛndenw bɛɛ la sɔn a wagati la cɛ min y'a kɛ o ye tal b ye tal b de ye nin kɛ u ka rapɛri min bɛ ko tal b ale de y'a kɛ iba one na ka sɔrɔ iba one tɛ mɛ o de kama n k'i ka misɛnnin ko ninnu na i tɛ se na ni dɔwɛrɛw ye sinɔn ni nin don an tilar'o la a mɛnna ni nin don i bɛ sari baba bilahi e bɛ so pasina i b'a jɔ i b'i ka so jɔ ka jɔ ka jɔ ka se hauteur la n'a sera hauteur la i bɛ sɔrɔ ka na ne wele ko danni so in jɔ cogo ɲɛna wa a ma ɲɛ n b'a f'i ye n ko non ni défaut b'a la n b'a kari ka lajigin o de b'i ni ne cɛ barisa ne b'a to i ka kuma i ka kow kɛ min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye min ye nin ye aw de nana n'a ye yan ko arasa ka wolosɛbɛn k'o filɛ nin ye mɛ n'a y'aw diya a ye taa mɔgɔ wɛrɛ lasigi ko a ye taa mɔgɔ wɛrɛ lasigi so kɔnɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bila o ka arasa ka voix dege aw kana fɔ ko wayi ko arasa ko wayi ko bɔn ko aw ka mɔgɔ dɔ kɛ sumala n b'a dɔn n b'a dɔn projet b'a bolo sisan o ka girin kojugu dɔ bɛ sumala sise ka voix ladege dɔ bɛ musa mara ka voix ladege dɔ aw bɛn'aw sigi aw b'olu kumakanw ta ka dɔ ka arasa ka voix ladege ko bɔn k'an bɛ fɛ i ka nin kan ye an bɛ fɛ i ka ka tan donc an bɛ nin wari hakɛ d'i ma anw tɛmɛn'o wagatiw la o banna anw tɛmɛn'o la a mɛnna anw tɛ yen bilen o donc ni e nana ni min ye ka taa bilakoro dɔ lasigi so kɔnɔ i yɛrɛ ka complice ɲamɔgɔden wolokojugu den dɔ n'o tɛ a faso yɛrɛ fɛ o t'a danbe fɛ e ka wari kama e baba ne b'e dɔn e bɛ ne dɔn e bɛ ne dɔn e bɛ ne dɔn e ye wari proposer cɛ kelen min ye n sigilen filɛ mɛ n ko a wagati n ko baba ne bɛ sansi min kɛ n ka mɔbili kɔnɔ e t'o san ne bɛ wari min ta kalo la i t'o di ne ma e ye wari proposer ne ka mun min fɔ ne ye e b'o dɔn ne b'o dɔn i yɛrɛ ko ten ko ni cɛ ni cɛ bɛnna kuma kan k'an kana bɔ n'a ye mɛ non n tɛ tɛmɛ n b'a yira i la k'a fɔ i bɛ min dɔn ne b'o de dɔn e bɛ se ka min kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'o de kɛ mɛ i tɛ ne sigilen olu la non k'a fɔ n bɛ taa dɔ ka video monte ka na ka na nkalon ta ka da dɔ la non ne tɛ se ne ne ka ŋaniya juguya ma se o yɔrɔ ma bilahi ŋaniya ma juguya ka se n dabara ni n bɛ min ye ni n dɛsɛra k'o kɛ yanni nɔ ni n dɛsɛra k'o kɛ n tɛ ni mɔgɔ si tɛ bɛn a kan ko awo ko nin ye karisa ka video ye an b'a monte tan mɔgɔw bɛ sɔn o bɛ mun o tɛ foyi ɲɛ ne ye barisa ne yɛrɛ b'a dɔn n kunkolo la n ŋaniya la k'a dɔn ko n ma se ka cɛ gosi nkalon ma ye ma se k'a gosi mɛ n ye sari n taara nkalon dɔw de modifiye k'u ta ka na k'o kɛ video ye k'o da a la o tɛ ne dusukolo tɛ se ka sɔn o ma o dɔrɔn de b'aw ni ne cɛ bilahi ne t'o kɛ walahi ni min tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko ne bɛ taa video dɔ de monter ka na n ko nin ye baba ye ou baba ni muso dɔ de filɛ ou baba filɛ ka nin ko de kɛ ou nin ye baba voix ye a se bɛ n ye n bɛ se k'a kɛ n n'a mɔgɔw bɛ baara kɛ minnu ka baara don a mɔgɔw n'a bɛ se ka baara kɛ mais i tɛ ne ye k'a kɛ a j'ai pas besoin de ça barisa ni ne y'o kɛ a bɛ kɛ ne yɛrɛ sigilen ye ne yɛrɛ b'a dɔn aa n ye nin fɔ mɛ nkalon ma ye dɛ nin yɔrɔ ye nkalon ye dɛ n ye min da a la tan nɔ k'a fɔ k'a bɛ ka nin kɛ non ko nin ye baba voix ye baba voix tɛ dɛ mɛ mɔgɔw sɔnna dɔw bɛ n wele a danni i ye nin bɔ min ka sɔrɔ non i voix tɛ sa ne tɛ se k'o kɛ o mɛ ne b'i gosi direct la ka n kunkolo labɔ k'i gosi i k'a dɔn k'a fɔ min mana bɔ ne da o de ye tan ye kelen t'a jɛ o dɔrɔn de b'aw ni ne cɛ sinɔn e taara min kɛ a bilahi ne y'a ye yɔrɔ min na n y'a lamɛn yɔrɔ min na dɔrɔn ko ee o baara banna n ko bilahi baara banna a y'a kabako dani ha belebele dagantigi n bɛna ka nin detaye ka bɔ ɲɔgɔn na n tilara n na ninnu fabrike cogo ee eh, an b'a fabrike ka tɛmɛ nin kan min y'a fabrike k'a d'i ma k'a tɛ se walahi a tɛ se hali a ma fɔri a ma fɔri hali masiw kɛcogo la a tɛ se walahi n ka jobaw bɛ yen n t'u tɔgɔ fɔ walayi baba i tun k'a fɔ n ɲɛna n b'i ci u ma n b'i ci u ma faransi ko la u b'a kɛ k'a d'i ma ye i dabali bɛ ban mɛ nɔn mɛ i tɛ se ka taa dɔ lasigi ka kɛmɛ naani d'o ma ko k'a fɔ dɔrɔn ko awɔ k'e m'a fɔ a k'e m'a fɔ ten yan hali u t'a fɔ alo t'a la bonjour karamɔgɔ t'a la ani sɔgɔma karamɔgɔ t'a la vogali vogali telefɔni t'o tigɛ ko karisa ka kumakan bɛ ka bɔ karisa ta tɛ ka bɔ i t'o ye enregistrement caman bɔra kɛnɛma yan bɛɛ y'a ye min ye min ye o caman caman bɔra fɛsibuku in sanfɛ yan nin ka kuma i b'o mɛn nin ta i b'o mɛn mɛ tellement que gawaden a ye min bila o ka arasa ladege o yɛrɛ tɛ se arasa ladege cogo la u bɛ sɔrɔ k'o ta k'o bila ko ni dɔ y'i ta kunun ni e ala baba e ala ni bila ni sadi ni min a i b'a dɔn deux mille quatorze o y'a sɔrɔ tal b ninnu ni iba one ninnu sidiki jabate ninnu u bɛ denmisɛnnin na u se fɛn bɛɛ b'u la mɛ baba ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko k'a fɔ bilayi ne tun t'a dɔn ko wayi ko nɔn ko bilakoro i de de b'i la tan sabula ala ma mɔgɔw dɔw bɛ mun fɔ ko wayi ko ala kana i kɔrɔbaya sadi kana kana mɔɔ k'i kana mɔgɔ ka ɲini hakili kɔ quoi tu vois non donc maintenant de ne y'a dɔn k'a fɔ n ko non n ko bilakoro denninw de b'i la anw tɛmɛna nin kan o denmisɛnninw iba one ninnu de nana anw na tɛmɛ nin wagatiw kan ani tal b ninnu olu y'a sɔrɔ anw tɛmɛna nin kan a mɛnna e bɛ ka nin min kɛ anw tɛmɛna o kan a mɛnna e bɛ ka na o kɛra 2014 sanfɛ 4 ans passé hali bi e b'o yɔrɔ kelen de la i bɛ taa dɔ lasigi so kɔnɔ bon peut-être o wagati la i bɛ taa sɔrɔ i tɛ arapɛr ninnu suivi de kan o wagati b'a sɔrɔ i tɛ arapɛr ninnu suivi ka ɲɛ sinɔn arapɛr ninnu na wagati n'i tun b'u suivi ka ɲɛ fɛn caman bɛ yen tun b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen information caman bɛ yen kunko caman bɛ yen e tun b'a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ mɛ e y'a sɔrɔ anw tɛmɛna nin na a mɛnna anw tɛmɛna nin na a mɛnna taa kalafisi ɲininka ale b'a ale bɛ nin wɔrɔ tɛntɛn k'a d'i ma mali arapɛriw ɲininka u bɛ nin wɔrɔ tɛntɛn k'a d'i ma u b'a ko jɔn ka la grand frère ye min kɛ nin nɔ nin ma sababa minɛ ha grand frère anw tɛmɛna nin na wa aw ye nin kɛ a mɛnna mɛ an bɛ 2018 la e bɛ se ka taa nin comédie ninnu kɛ hali bi cogo di ka tila ka tila i yɛrɛ bɛ tila i yɛrɛ ye e yɛrɛ bɛ tila ka siran o ko conséquence ɲɛ ka tila k'i jɔ ko ayiwa ko ni mɔgɔ min nana an ka kɔmantɛri la k'o tigi kɔni b'o bloke n'o b'a bɔ ɲɔgɔn na e yɛrɛ o yɔrɔ la e ma da a la k'a fɔ ko e tɛ dugawuden ye e yɛrɛ i dala a kan i ko ko tiɲɛ b'i tɛgɛ kɔnɔ o tiɲɛ ko ni mɔgɔ min nana an ka tiɲɛ kuma fɔ dɔrɔn k'i b'o tigi bloke depuis yɔrɔ la e m'a dɔn k'a fɔ i kɛra sarakaden ye mɔgɔw bolo e m'a dɔn k'a fɔ i kɛra yɛlɛko ye mɔgɔw bolo e m'a dɔn k'a fɔ i kɛra clochard ye mɔgɔw bolo ɛ baba ɛ baba mɛ n y'a fɔ n ko so tɛ pan a den ka ŋunuma i fa ye nin ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ kayi legali segu kayikaw bɛɛ ɲɛna a ma se fo ka taa sa a ka saya ma bilahi a ma se a ma se donc diyagoya don sabu sɔrɔ ne bɛ kuma in fɔ a bɛ bala mɔgɔ caman na a kana bala aw la an b'an da ka adamadenw lajɛ de parce que an ye maninkaw ye fo n'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ye min fɔ o de tun ye nkalon ye sɔrɔ n'o ye tiɲɛ ye wala ne b'a fɔ cogo min na a bɛ na ɔridu la ten de a tɛ na desɔridu la o a bɛ na ɔridu de la so tɛ se k'i pan den ka ŋunuma fiyewu e ba tɛ se ka ɲɛ mɔgɔw ma e ka tila ka juguya u e ka e ka juguya diɲɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kojugu tu vois donc i taara min koli ka dɔ lasigi so kɔnɔ ka dɔ bila o ka arasa ka voix arasa kuma cogo e ala olu tɛ foyi ye sa olu tɛ foyi ye o arasa kuma cogo ka mɔgɔ bila mɔgɔ min se hali n'i ye cɛ ten mɔgɔw bila bi mɔgɔ min bɛ se ka arasa kuma cogo ladege n'a kumana n'i m'i kɔfilɛ k'a lajɛ a bɛ k'i la ko arasa don anw tɛmɛna o kan o anw tɛmɛna ninnu bɛɛ kan ninnu to yen an tɛmɛna o kan an b'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na sinɔn o tan ATT junior a bɛ se ka ATT ladege a bɛ se ATT kuma cogo bɛɛ la kosɛbɛ a bɛ ATT ladege kosɛbɛ kosɛbɛ petit gimba a bɛ gimba national ladege i b'a fɔ k'a yɛrɛ u voix pareil donc mɔgɔ min ye Ras voix ladege o tɛ bala aw na o mais a ma fort kosɛbɛ dɛ k'a ka taa entraîner a ka taa entraîner hali bi mais ni Ras voix ye nin tɛ Ras i ju ta ka bɔ yen nin tɛ Ras voix ye i ju ta ka bɔ yen an tɛmɛna nin ko doro da i ju ta ka taa dɔwɛrɛ ɲini k'a la taa dɔwɛrɛ ɲini k'a la nin tɛ Ras voix ye wa n bɛ min f'i ɲɛna malitɛli mali mali eh, a tɔgɔ u ka fɛn tɔgɔ orange n'u ka MoneyGram ni u ka mɔnɛ eh, u ka orange n'u ka malitɛli fo k'i sa Ras voix de t'u bolo voix min n'a bɛ se ka buna adamaden choquer e tɛ o e ju ka misɛn o la mali eta olu yɛrɛ de y'o ɲini ka dɛsɛ o la mɛnɛ tɔgɔ e ka misɛn o yɔrɔ la o sinon e tɛ mɛ ka taa dɔ lasigi kɛrɛfɛ a ka mɔgɔ la sinon ne yɛrɛ tɛ dɛ i b'a dɔn ne kɔni tɛ o n'a ye diɲɛ i bɛ se ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bila o ka ne ka voix ɲɔgɔnna ladege dani bɛ kuma cogo min na mais non non belebele bɛ yan a sababu bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mais komi ne ye Eh, n'i ye ne minɛ diɲɛ fɛn fɛn na o y'i kunko de ye o y'a ye ni minnu b'a faamu olu k'a faamu n'i t'a faamu i kunko de i tɛ se ka ne bali n ka foyi la foyi foyi foyi sinon tile fila aw ye tile fila kɛ yan he dani segu yɛrɛ bɔra ka reportage ba kɛ nka o wagati o segu ye reportage kɛ ka o diyara n ye kojugu barisa o wagati de la ɛɛ depuis minnu tun tɛ n dɔn olu nana n dɔn minnu tun bɛ n dɔn olu tor'u nɔ la donc segu ye reportage kɛ buba fana y'a kɛ e goromina y'a kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye reportage kɛ belebele kan belebele ko payi ko n ka kow ɲɛnabɔra sisan n kun bɛ min nɔfɛ o yɛrɛ de nin ye kow ɲɛnabɔra ba ta reportage kɛlen kɔ abdu ɲang fɛnɛ dangaden a taara n ka reportage ale taara ka taa tɔ bila depuis yen yɔrɔ la hali minisiri minnu kun tɛ n dɔn olu bɛɛ ye n dɔn n ko payi n ko belebele n ko belebele n ko n yɛlɛnna sisan n taara sanfɛ n plantera ci ma nɔ o yɔrɔ de la depuis ne y'aw ye reportage kɛ la ne kan ne ko payi mais a ye n tɔgɔ bɔ n na a ye n ja bɔ nin tigi bɛ ka ne wele depuis n t'a dɔn wagati min don a bɛ ka n wele mais n bɛ tila ka don ka lajɛ barisa a ye n wele a ka ca n'o ma bɛn n t'a bloqué facebook la mais a ka messagerie n b'a bloqué barisa olu ko ninnu olu man di ne ye tu vois olu man di ne ye t'i bloqué Facebook la dɛ mais i ka messagerie voilà mais depuis yɔrɔ la ne ye segu ye reportage la ne kan ne ko payi aw ma ne dɔn hali bi aw ma ne dɔn aw tɛ ne dɔn cɛ min bɛ kuma ka tila ka regretter a ka kuma la ne tɛ o cɛ tɛ ne ye ko ne ye nin kɛ ko n tilara ka nimisa la ayi ne tɛ o cɛ tɛ ne ye ne bɛ min fɔ n'i ma dɔ fara a kan n tɛ fɛn bɔ a la ne tɛ donc o de kama ne b'a fɔ n k'aw ka misɛn aw nana yan ko ne bɛ bilen kan a y'a ta a y'a yira diɲɛ bɛɛ la n ko o ka misɛn aw bɛ taa yira jɔn na aw k'o tigi wele k'o pase ma n k'o bilen et puis après mun wɛrɛ aw bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ foyi donc aw ju to aw nɔ la aw ye to aw nɔ la aw ka misɛn a bɔra ɛɛ belebele wa bɔlen na belebele bɛ taa sedɛri mɔgɔw de b'a belebele bila sedɛri mɔgɔw de b'a ka taa nin lagalagatɔ in nin donna ta mais non aw m'a faamu aw m'a faamu barisa ne ye min bɛ ne kunkolo la aw ko de ko tɔgɔ ne de ko n ko j'ai pas besoin de ça min ye ne da baara jɛya ne b'o de fɔ piyan cɛ t'o bali muso t'o bali i y'a ye ko belebele ni muso dɔ minɛna k'u filɛ nin ye muguli la a muguli la o tɛ belebele deranze i y'a ye ko belebele kɛra tan na o tɛ belebele deranze i y'a ye ko belebele bɛ ka dɔn nin o tɛ ne deranze nin si de tɛ ne deranze u dɔ ka ne neni wa n tɛ neni dɛ cɛ kelen min tɛ neni facebook sanfɛ ne de don an t'a dogo cɛ n b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ dɛ i b'a sɔrɔ i bɛ dɔw fana toli bɔ mais aw mɔgɔ damadɔ la cɛ kelen min tɛ neni ne de don ne bɛ n ta fɔ k'o bɔ a la parce que i bɛ dangaden de neni ka taga n'i ye neni n'i ye neni kelen fɔ n ma n b'a neni n bɛ n da ka miiri fɔlɔ ani min bɛ bɛn b'o d'i ma n b'a pese de o fɛn bɛɛ bɛ pese de n y'o fɔ kama ɲɛnɛ n ko ala kama t'a la bilen kira kama t'a la ne tɛ adamaden jɔsi ɲɛda lajɛ kama bɔra ka neni kɛ o kelen b'a ta n b'a lasegin a yɛrɛ ma wariko tɛ sanuko tɛ o a bɔra ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kelen ta k'o lasegin o yɛrɛ ma ko foyi foyi t'a la bilahi i bɔra ka kuma o kuma fɔ ne ma ne b'a ta de piyan k'a lasegin i yɛrɛ ma k'i miiri kan o tɛ o tɛ o tɛ ne ta ye k'a ka o tɛ ne ta ye j'ai pas besoin de ça barisa mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'u ka yafa minɛ u i ka yafa deli dɔ fɛ olu bɛ minɛ mais adamaden dɔw bɛ yen n'olu y'u yɛrɛ kɛ wulu ye i b'olu fana wuluya minɛ minnu ni sogoya ka kan i b'olu fana minɛ o cogo la bɛɛ mara cogo fura bɛ ne bolo ninnu fɛn o fɛn ne b'u mara n'u yɛrɛ jogo de ye u bɛ mara cogoya min na n fana b'u mara ka taa ten ninnu bɛɛ bɛ ne ka mara de kɔnɔ baba baba segu buba fane ninnu ɛɛ a tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ abudu ɲang ninnu bɛɛ bɛ ne ka mara de kɔnɔ ne fɛnɛ bɛ ninnu mara de u bɛɛ bɛ ne ka mara kɔnɔ dɔɔni dɔɔni kelen kelen te kalama dɔɔni te kalama dɔɔni a ye te kalama min buwasɔn bɛ minnu bolo aw ka buwasɔn dɔɔni min dabilennin dɔɔni a ye ɲamakuji dɔɔni min a y'a belebele dakantigi sinɔn baba walahi baba mɛ mɔgɔ minnu gawadenw n'u hakili ka sɔrɔ i b'olu tali ni kɔrɔ sinɔn ne tilara na o ne ni jate b'o ko baw baaraw conversation telefɔni o ma filima tɛ o caman bɛ yen a caman bɛ yen mɔgɔw bɛ tilen ka bɔ ni conversation telefɔni ye k'u bila fɛsibuku kan u b'u ci ci wasabu la o caman bɛ yen mɛ i ju ta ka bɔ yen i ye dɔ bila u ka arasa ladege ka dɔ bila u ka yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ee a la a maloya b'i minɛ ka bɔ teliman a ye wɛri don a ɲɛ la hali mɔgɔ min ka fɛn mɔgɔ min b'a ka video a ka video a ka video a ka video filime o tigi b'a dɔn ka fɔ bɔn a bɛ nkalon tigɛ sabu sala solo yɛrɛ ko ten a ka dɔnkili la ko ɲamɔgɔden k'ala tɛ maloya nkalon tigɛ la

baba talibi talibi de y'an nabɔ nin kalama ni talibi kun tɛ baba i kun bɛna nin tɔgɔ ta mɛ talibi y'an nabɔ nin kalama n tilara nin na mɛ ee ala anw tɛ anw tilara nin na mɛnna o ciba nɔ bibi nin na anw tilara nin na mɛnna a barika yɔrɔ ye talibi ɲɛ b'a la ko dɔw bɛ yen dɛ ko dɔw bɛ kɛ bi mɛ a bɛ sini ko dɔw kunnabɛn ni talibi kun ma nin kɛ ni talibi kun ma nin kɛ ka fɔ ni talibi tun ma nin ko in kɛ walahi ni talibi tun ma nin kɛ sini sadi anw b'a fɔ bi n ko aa n ko baba n ko baba bɛ tan nɔ mɛ talibi kɛlen nin kɛ alihamudulilayi talibi kɛlen kɛ alihamudulilayi a y'a ye a y'a yira aw la k'a fɔ ko jaa jaa k'i bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ bila o ka segin dɔ o ka dɔ ka kuma fɔ cogo dɔ la ka dɔ fana lasegin ko dɔ olu voix ta k'olu mɔnte ɲɔgɔn na donc baba o to yen o ka misɛn o ka misɛn aw ka misɛn o ko la kojugu donc nin to yen nin de ye nin de ye i b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko arasa bɛ tan e tɛ foyi ye bilahi tɛ foyi ye sani ne t'a fɔ ko wayi ko hali nin de arasa ye dɛ k'a fɔ ko hali ni arasa mankan don ne mago t'o la dɛ ne yɛrɛ de b'a dɔn arasa mankan to o ye manamanakan de dɛ arasa sani i ye min bila k'a ka taa i ye mɔgɔ min bila o ka arasa voix ladege i b'a fɔ o tigi ye k'ale ka forme ka ɲɛ hali bi arasa voix ladege cogo la ko a bɛna se dɛ mɛ a ma se fɔlɔ wa k'a ka forme a ka a ka forme hali bi o tigi y'a forme hali bi k'arasa voix ladege wala a bɛ taa dɔ lasigi ka dɔ kɛ sumala ye ka dɔ kɛ eh, modibo ninnu ni fɛnkɛ ninnu ye ka dɔ kɛ o b'a yɛrɛ kɛ arasa ye donc aw bɛ kuma telefɔniw ni fɛnw la mais i kɔni bɛ da la baba i bɛ diɲɛ ci ka orange ci ka orange ci fo k'i sa arasa ka voix voix min bɛ buna adamadenw choquer i bɛ sotelima ci voix min bɛ buna adamadenw soge telefɔni na fo k'i sa i t'o ye ne de fana y'o d'i ma fo k'i sa dugukolo sanfɛ i t'o ye fo k'i sa don min na sabu sela i ko a ko ko nin t'a bannen dɛ ko voix ninnu tɔ b'a bolo voix ninnu tɔ b'a bolo o kun ye min ye sega b'o dɔn wa sinon voix ninnu tɔ b'a bolo o kun ye min ye aw b'o dɔn wa mɛ aw tɛ se k'o ye o mɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛlɛ o kɛlɛ n'i t'a kɔnɔ tɛkiniki minnu bɛ pase aw tɛ se ka bɔ a kalama a ko ko voix ninnu tɔ bɛ n bolo n bɛ na n'u ye o ye mɔgɔ min ye arasa ka voix ladege a b'o bila toujours o bɛ a répéter ka fɛn wɛrɛw u b'olu fana labɛn mɔgɔ min ye arasa ka voix ladege k'a yɛrɛ kɛ arasa ye a b'o bila toujours o bɛ c'est à dire o b'o répéter ka dege kosɛbɛ ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ labɛn u bɛna n'o ye ŋɔ tu vois non sinon baba ye ka misɛn dɛ abdoul niang nana a yɛrɛ fa don juru la k'a ba don juru la yan ko arasa ka fɛn bɛɛ b'ale bolo o ko labanna cogo di o ko labanna cogo di sabu sera dangaden cɛ kan ye barika t'a la bilahi barika t'a la barika t'a la abdoul niang ta ko labanna cogo min na o kɛra bɛɛ ɲɛna dɛ a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ma bɔ tɛ ne yɛrɛ ko tɛ o wala ne b'a fɔ n'u y'a fɔ ne bɛ arasa dɔn ne fana bɛ arasa dɔn cɛ min ye ne b'a dɔn dɛ i y'a mɛ o de kama ne ko n k'a ye bɔnna ye ka na n ko abdoul niang ma bɔnna i ɲɔgɔnna i ɲɔgɔnna dangaden ma dan a tɛ se yen a t'a bolo o labanna cogo min na o de bɛ taa arasa bath bɛ nafolo d'o ma o bɛ taa musomaninw arasa bɛ nafolo di a bɛ taa musomaninw sara k'o bila mɔgɔ la o ye dɛsɛ ye o ka dɛsɛ kɔfɛ o ta kɛra ye o fana malo bɔra o go kow la o musomanin kow la o ta danna yen a tɔ kɛra sa e fana bɛ taa dɔ bila o ka arasa ka voix ladege ɛɛ ala ee cɛnin min yɛrɛ bɛ yen komi o de don o de don cɛnin bɛɛ i bɛ k'a ladege dɛ ne fana b'o bila tile fila na hali ni bɛ waa bi duuru caman b'o caman a ka nkalon da a ka yɛrɛ kɛ i bɛ k'a fɔ ko wayi ko nɔn ko nɔri ko a donna tan a bɔra tan n fana b'o bila facebook kan ko in tɔ t'o de ya o de don ko in tɔw de y'o mɛ an ka tɛmɛ olu kan donc juste ka bɔ dɔrɔn ka fɔ dɔrɔn ko gorobinɛ donc i bɔra ni min ye n to yen anw c'est à dire i bɛ nin fɔ mɔgɔ min ye i bɛ nin fɔ bɛɛ t'u de ye gorobinɛ n'o de f'i ɲɛna i bɔra cogo o cogo ne b'i minɛ barisa ne bɛ ka aw ka système ne bɛ nin bɛɛ ne tila ala n ko bandi fa ye kɔbɔ ye e ye fɛn min ye dɛ e ye fɛn min ye ne y'a musoman ye ne y'a cɛman de ye tu vois non ne y'a wara de ye barisa ne b'a dɔn ne bɛ ninnu système ninnu an mɔgɔ minnu bɛ tan na non gawaden tɛna ne ka page kan non barisa olu b'a dɔn fɛn min don mɛ gawaden minnu b'a bila u kunkolo la k'a fɔ ko nin non barisa anw tɛ o t'anw ta o nin t'anw ta basa anw ye ala a ye ninnu to yen ninnu t'anw ta oke an ka kɔntine apɛli la mɔgɔw ka apɛli don joona an ka baro fila la kɛ ka taga gorobinɛ ye min ye k'a yira mɔgɔw la ani segu yɛrɛ ye min ye barisa segu segu gosiliba man ne san fa donna waliden na kunkolo taga hakiliw taga ɲɔgɔn dafa donc tɛ fɛ fa yɛrɛ yɛrɛ ka don a la aw ka keyita fo fila an bɛ ɲɔgɔn bolo

siramori fo new york aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ salamu aleykum wayi belebele le paris wayi fofana ka ɲuman bɛ yen wayi alhamdulilah an bɛ ala tanu alhamdulilah somɔgɔw aa aa n ko ni mɔgɔ ninnu ka u kɔnɔko banna sa adamaden n'i ko k'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i bɛ fɛɛrɛw de tigɛ ka na n'u ye fɛɛrɛ min bɛ yen i bɛ se ka kuma min fɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko perefu b'i bolo yɛrɛ yɛrɛ ɔ mɛ n'a kɛra e tɛ ka e tɛ ka se k'o yɛrɛ kɛ fo ka taa ni mɔgɔ min ye video kɛ dɔrɔn ka taa kuma o kan ni mɔgɔ min ye video kɛ k'o ka ka taa o k'i ka perefu ye donc perefu t'i bolo ayi bɔn o a ye ninnu to yen o yɛrɛ ninnu tɛ ye maa lankolon de ye quoi a- non o yɛrɛ tɛ hali baba yɛrɛ ye bɔ hali a bɔra ni fɛn min ye k'a fɔ ko nin arasa ka fɔ o de kama n bɔra sisan nɔ a dilanna cogo min na a bɛ dilan cogo min na n bɔra k'o de ɲɛfɔ jama ye barisa ne b'a dɔn hali mɔgɔ min ye arasa ladege a ma fɔri kosɛbɛ fɔlɔ k'a ka taa a yɛrɛ a ka taa a yɛrɛ pete ka na nkɔ a tigi ma fɔri fɔlɔ olu bɔra ni système ye 2005 an tun tɛ nin dɔn dɛ nin système modèle 2014 de an bɔra a kalama talibi de nana n'a ye k'anw ka bɔ a kalama kosɛbɛ kosɛbɛ talibi nalen n'a ye donc anw sɔrɔla ka bɔ a kalama k'a fɔ ko a ko jaa ko fɛn dɔw bɛ se ka kɛ internet kan adamaden k'i bila ka i voix mɔgɔ min s'i ladege cogo la k'o kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ye ka bila talibi de y'an dege na k'an ladege nin cogoya la donc baba anw tɛ 2014 an bɛ 2018 de la donc ni baba ma bɔ o wagatiw kalama k'a ka taa a ka taa a ka taa dege toujours ka na quoi nin tɛ kosɛbɛ a kana découragé dɛ a y'a fɔ bɛɛ ma si kana découragé nin tɛ foyi ye eh, n'i ye jamana kɛlɛ daminɛ i bɛ fɛn bɛɛ ye non u yɛrɛ y'a dilan mɛ a ma ɲɛ kosɛbɛ a ma ɲɛ tu vois a ye min dilan o de ma ɲɛ kosɛbɛ quoi u bɛ taa dilan kɔ ka na dɛ ne b'a ɲɛfɔ a ye dɛ hali n'a b'a dilanbaga nɔfɛ problème t'a la bilahi ne bɛ mɔgɔ dɔn olu yɛrɛ bɛ se k'a dilan ka tɛmɛ nin kan hali k'a baba yɛrɛ

e bɛ ka e bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ o yɛrɛ tɛ k'e jaabi i bɛ i ni jɔni bɛ kɛlɛ la i n'i yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la kɛ a n'a yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la n ko n ko ni ne y'a ye dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ a la de quoi bilayi. ɛɛ fɛsibuku sunkurubaw tɛ wa olu ye fɛsibuku sunkurubaw de ye u kunkolo bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ sinɔn anw tɛ taa anw tɛ don page bɛɛ kɔrɔ o olu temps t'anw bolo yɛrɛ mɛ olu de bɛ fɛn. i ko b'a fɛ ka page kan ko kɔmantɛri kalan dɔrɔn k'ale tɛ foyi la kɔmantɛri kalan kɔ. ee eh, o o fɛ bilayi facebook sanfɛ mɔgɔ foyi ka video tɛ pase ko segu ni baba tɛ min filɛ a tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen wa wa bɔn ne yɛrɛ nana bɔ fɛn min kalama bɔn tellement que ah. fo pa

wagati dɔ la a b'a jɔyɔrɔ fa fasoko kɛlɛ la donc an bɛ ɲɔgɔn bolo fofana an bɛɛ lajɛlen tu vois toujours n b'a fɔ baba ye n ko baba t'i kalan i bɔra ni fɛn minnu ye anw tɛmɛna nin kan mɛnna 2014 n t'a dɔn a y'a sɔrɔ i sara de kɛra cogo min na ne t'o dɔn dɛ mɛ a y'anw sɔrɔ balo la talibi bɔra ni nin ye talibi y'a yira anw na talibi y'a yira anw na talibi bɔra ni nin ɲɔgɔnna ye k'a yira anw na wala donc i bɛ taa dɔ wɛrɛ kɛ ka na i ka mɔgɔ wɛrɛ bila min bɛ se ka arasa ladege kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a voix kɛ arasa voix ye ka na i b'o tigi ɲini ka na a ka fɔrime kosɛbɛ tu vois non salamu aleykum alo oui alo salamu aleykum a ye tile na somɔgɔw denbaya don alihamudulila i ni baara i ni sɛgɛn merci an bɛ ɲɔgɔn bolo y'a fɔ babajan ko ka sabari o

kuma kelen bɛ dɔrɔn ɛɛ i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ yan n bɛna o kuma sɔn jira bi depuis baba na don facebook kan mm. a ko ko ale video fɔlɔ de ye nin ye o y'a sɔrɔ a bɛ cdr de présidentya la a ko ko ale ale tɛ video kɛla ye e ko i mm. bɔra o kɔfɛ i ko ko nin ko nin bɛ kɛ ɛɛ facebook ko nin bɛ film tourner a bɛ théâtre tourner yan awɔ a juguyara wala a juguyara n'o ye ça veut dire danni ni mɔgɔ min bɛ sɔn dɔrɔn i ɲɛ dɔrɔn o ka sɔn ni min fana tɛ sɔn anw man an ka somɛ anw y'o ta ka ban ɛɛ mhm. ko baba k'a da ka sunɔgɔ walasa ko kɔni fɔ saya mhm. k'a ka k'a ka na ni ko wɛrɛ ye ko nin nin de ne hali ne tɛ sɔn ka baba ka video lajɛ bilen parce que hɔrɔn dan fana bɛ hɔrɔnya la n'a sera degré mhm. dɔrɔn dɔrɔn anw b'olu to yen k'olu bɛɛ pousser k'o bila kɛrɛfɛ o y'a tɔ kɛlen o y'a tɔ kɛlen wuluya ye wala e ni ala n'a kira cɛ denmisɛnnin ko ninnu bɔn ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin a filɛ ka min kɛ nin wala n ye n kali masa ala ne bɛ se ka nin kɛ sisan sisan sisan sisan sisan ayi ne b'u ne dabali de bɛ ban u la quoi ne b'u lajɛ de quoi ne sani olu de kelen bɔra n'a ye yan arasa ka wolosɛbɛn o taara o taara o fɛn ka la o yɛrɛ fɛn wɛrɛ la ka na defo ba taara k'o la an y'o o yira u la k'a fɔ ko nɔn hali n'a sɔrɔ a taara nin falsifiye ka na mɛ defo bɛ yɔrɔ min na an y'o yɔrɔ bɛɛ yira o yira u la k'a fɔ ko defo b'a la a ye taa o dɔ wɛrɛ dilan ka na nin tɛ k'a fɔ ko k'a fɔ zusi a ka na n'a tɔw ye an pɛrɛlen de bɛ k'a kɔnɔ wala madu ka vocal bɔla yan vocal bɔcogo o ni fɛn dilanlen bɔcogo tɛ se ka kelen ye karamɔgɔ ala ka barika don i la ala ka barika don i la ala ka barika don i ka fura in na ne y'a sɔrɔ wala n'a y'a sɔrɔ ko arasa ka fɛn b'u bolo bilahi talayi olu t'a bila dɛ ibk yɛrɛ b'a bila bi kɔsɔ a baba ka mission la o n y'o de fɔ a ɲɛna n'ale ka mission wɔɔrɔ la o wɔɔrɔ ale ka mission la nka n'an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ se eh, fɛn min b'a bolo nin an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ o n'an eh, n'i ye eh, dɔnkilidala bi jumɛn bɛ yen sisan n'i ye waa kɛmɛ di jeli ma sisan a bɛ i fasa da k'a sɔrɔ i bɛ ka si. ee waa kɛmɛ ka ca bi ko ye ka don studio la ka don studio la o ye waa wɔɔrɔ ye ka kilipu turune o ye waa bi saba ye n'i y'o kɛ dɔrɔn ko banna. ɛɛ ko jɛmɛ ta jɛmɛ t'a yɛrɛ fɔ o mɔgɔ de b'a fɔ mɔgɔ de b'a fɔ fasa mm. wala fasada ma se i ka mɔgɔ sara k'o bila i yɛrɛ k'o ze non non a ma se o ma walayi walayi walayi non ale t'a dɔn ko mɔgɔ maliyɛn tigɛlen don mɔgɔ premier min mɔgɔ min yɛrɛ fɔ yan kosɛbɛ ayi ayi ayi o kɔni o banna tu vois n ye nin ye n ye nin ye a ma se fɔlɔ n'i ye min ye don dɔ la mɔgɔw b'o dɔn ayi n'i ko k'i ye nin ye ne danni ne fana de b'i sɔgɔbɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ i y'o ye n ye nin ye tɛ fɔ ne ɲɛna o ne b'i sɔgɔbɛ de n'a sɔrɔ i y'o ye merci an bɛ ɲɔgɔn bolo merci an bɛ ɲɔgɔn bolo merci merci ouais o yɛrɛ ye belebele makan ye i n'a fɔ n balimakɛ yɛrɛ bɔra cogo min na sisan k'a fɔ n'o f'i ye baba n k'i ka misɛn i doro ka misɛn i ka misɛn nin ko la ale yɛrɛ ye ne hakili lajigin abudu ɲan ye madu ka vokali bila yan madu ni eh, kadɛti madu ni kadɛti ka vokali a bilara yan non mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ nin ye madu mankan ye nin tɛ madu mankan ye mɔgɔ si sɔsɔli t'o la foyi t'o la o vokali madu ni kadɛti ne nan'o ko sɔgɔbɛ ka taa lajɛ fɛn wɛrɛ b'o kɔfɛ min ka jugu n'o bɛɛ ye mɛ o kow banna n'o f'i ye ko i bɛ ka mɔgɔ min bila u ka arasa ladege a tigi bɛ taa fɔrime kumaw bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min na kumaw bɛ ta ɲɔgɔn kan cogo min na telefɔni na ɛ ala baba kan'an kɛ bilakoro ye anw t'o ye nin tɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na sadi n t'a dɔn an bɛɛ tɛ busumaniden ye koyi i k'o bila i kunkolo la an bɛ mama tukɔrɔ an hakili an kunkolo b'an ka da la karisa ye nin ye karisa tɛ nin ye ayi hali kuma kuma tɛ a kana ka voye a kana ka voye mɛ telefɔni pase cogo an b'o dɔn telefɔni bɛ pase cogo min na o cogoyaw dɔnnen don i ju ta i ka dɔwɛrɛ mɔnte ka na baba nin tɛ i ye nin kɛ a ye appel don joona an ka tɛmɛ n'an sen fila ye ninnu ka tan tɛ yen tu vois non barisa ninnu ka ninnu ka dɔgɔn quoi ninnu ka dɔgɔn don o don ni segu wulila lagalagatɔ den o dɛsɛra ka takisi boli bɛɛ la ibɛri ibɛri boli i bɛ ibɛri boli min na ni mɔgɔ fɛnɛ kɛra sababu ye k'i dogo la k'i ka bɔ hein non n ko ne y'o fɔ ne y'o fɔ ne t'a dɔn aw y'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye aw nana belebele ne b'aw kunna bɛ bilahi segu de nana dabaya la ale de nin ye ne tun bɛ restaurant na yan mɔgɔ de kɛra sababu ye k'a labɔ restaurant na k'a ka dɔ k'a yɛrɛ ye sa ko segu mɔgɔ bolo baara dabila segu ni ma ka nkalon tigɛ a fɔ dɛ bilahi n'a sɔrɔ ma ka nkalon tigɛ a ko segu mɔgɔ bolo baara dabila k'i yɛrɛ ye ameriki yan sa ko segu dɔ k'i yɛrɛ dɔ k'i yɛrɛ ye sa o de kɛra uber boli ye nka n'o kɛra ne bɛ n ka takisi kɔnɔ ne b'a dɔn i ju ta i tɛ takisi kɔnɔ i bɛ uber de kɔnɔ a ɲɛfɔ maliyɛnw ye ka ɲɛ i bɛ uber de kɔnɔ uber faransi y'a ye bɔn komi ameriki ni y'a dɛgɛ de sinɔn bɛɛ b'a kɛ i bɛ taa mɔbili dɔ ta juru la dɔrɔn a banna i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn sosiyete la mais mɔbili kɔni i b'o kɛ dɔrɔn a banna ani takisi o tɛ kelen ye takisi segu e bɛ se ka takisi takisi heyi yan tɛ i n'a fɔ mali dɛ ka miliyɔn saba sɔrɔ dɔrɔn ka taa sotarama dɔ san dɔrɔn sira min diya k'a fili o kan o tɛ dɛ hehe yan pour que ka takisi dayɛlɛ hali ka taa magasin baw dayɛlɛ o ka nɔgɔ i ma i ka takisi ko takisi boli ordre bɛ d'i ma yan parce que o ye fonds ko de ye fonds fo ni wari tɛ yen a tɛ yen ni wari tɛ yen i tɛ se tu vois non donc segu i fara ɲɔgɔn kan i fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la ok donc n b'a lajɛ n bɛ dɔ n bɛ mɔgɔ dɔw ta appelw cayara i jɔ ka lajɛ ka dɔ ta sisan nɔ awa keyita fɔ fila bɛ ɲɔgɔn bolo awa keyita i ka foli belebele bɛ yan nɔ ok appelw ka ca mais aw jɔ wala a ye appel a ye appel a ye appelw lase awa keyita i ka foli bɛ yan nɔ rosi rosi sidibe i ka foli bɛ yan nɔ worokiya ture aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan mariyetu aw bɛɛ lajɛlen new york new york muso bɛɛ lajɛlen maliyɛn muso bɛɛ lajɛlen gabɔn muso bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ surtout faransi musow faransi musow wa aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman jɛnɛ sogodogo an bɛ ɲɔgɔn bolo sedɛri bɛ diɲɛ fan fan an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ ok donc ne bɔra ale ka appel ta ka taa donc an b'a lajɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta an b'a lajɛ an bɛ an balimakɛ wɛrɛ ta tu vois komi ale ka appel ta ka taa nin yɔrɔ la amara bacili amara bacili nin fasokɛlɛla don a fɛnɛ bɛ maliko kɛlɛ kɛ kosɛbɛ donc ne yɛrɛ nana n da ka amara ka video kɔrɔ dɔ lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ mais n ye kumakan kelen min sɔrɔ a yɔrɔ amara hali n'a n'i bɛ ɲɔgɔn na a b'a fɔ ko maliko kɛlɛ a n'a jugu bɛ ɲɔgɔn na maliko kɛlɛ a n'a ni don mali o de b'a da kɔnɔ o yɔrɔ la donc mais amara amara bacili n y'a ka video kɔrɔw lajɛ ka taga ka taga donc n y'a ye k'a fɔ nkalon man ɲi nin ta eh, dusu b'a la mais nin ta mais faso kɛlɛ ka di nin ta ye eh, nin ta foyi t'a la faso kɛlɛ yɛrɛ de ka di amara ye maliko kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i ko mali i ko dɔrɔn ko amara n'i ko mali i ko dɔrɔn ko kalafis tu vois non ninnu n'i ye ninnu ye k'u ka video u ka video lamɛn ka taga i b'a dɔn k'a fɔ ani kɔfɛ k'i ka enquêtew boli ka taga i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye maliko kɛlɛ ye mais ani ŋaniya juguya ne yɛrɛ tɛ dɛ mais k'a fɔ karisa ŋaniya juguya ninnu ta t'o ye nkalon man ɲi ninnu ta t'o ye a y'u dusu de bɛ se ka bɔ i n'u bɛ bila ɲɔgɔn na aw bɛ se ka kɛlɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ k'u ŋaniye de ka jugu dusukun de man ɲi donc nin yɔrɔ la Amara Bathily ka foli belebele bɛ salamu aleykum wayi wɛ ko bɛ cogo di alihamudulila baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun wɛ ko jumɛn bɛ yen ko foyi tɛ yen wala an bɛ an bɛ an bɛ yan nɔ an dafalen bɛ yan nɔ an dafalen yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yan Ouais. Ok. Donc, euh, tu as uh-huh. tellement bois, tu ne nous quoi. On peut faire. ay turugɛli in da yɛrɛ tɛ dɛ a ma fɔri dɛ n y'o de fɔ a ɲɛna n ko n'a bɛ se walayi ne tun bɛ ne tun b'a ci mɔgɔ ma a bɛ taga o tigi b'a dilan i b'a ko nɔn ko nin ye arasa yɛrɛ yɛrɛ mankan ye aw bɛ ɲɔgɔn gosi ka bese ta ɲɔgɔn kama bilayi i b'a i b'a ko arasa mankan don mɛ. non a ma fɔri fo ka taa stage kɛ dɔɔni. wa a bɛ n'o de fɔ a bɛ na université de kɔnɔ n'a ma na université kɔnɔ ani ani formation ɲɛnama tɛ se a tɛ se ka bɔ ni diplôme ɲɛnama ye a tɛ se mais olu ah, c'est à dire ne b'o fɔ olu bɛ Facebook sanfɛ olu bɛ na ɛ buwa fana bɛ yen nɔ buwa fana bɛ Amérique buwa fana b'a dɔn k'a fɔ buwa fana yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ un talibi ye nin k'a ɲɛna 2014 nin ko ninnu kɛra u ye anw tɛmɛna nin na a mɛnna anw tɛmɛna nin ko ninnu na a mɛnna talibi ye nin k'aw ɲɛna talibi de fɔlɔ y'a ɲɛ yɛrɛ nin ko la Tu vois Mais eh, malien kɔni malien eh, malien o tana danga bɛ cɛnin quoi baba barisa ne b'a dɔn baba ye cɛ min ye a bɛ taa dɔrɔn ka taa wari di dɔ ma dɔrɔn eh, baba non baba baba bilon non i b'a sɔrɔ a panikelen don a panikelen don a panikelen don baba non baba filɛ nin ye baba bɛ yɔrɔ min na a panikelen don barisa a panikera a yɛrɛ fɛ a bɔra ni a bɔra ni kuma min ye a yɛrɛ ko ten ko ni min bɔra ka mankan fɔ ko n b'o tigi bloquer ee ne danni ye n ka kuma fɔ Facebook sanfɛ mɛ peut-être i b'a fɔ ko danni i bɛ ka min fɔ n ma sɔn n ma d'accord i ta ma n b'a fɔ k'i k'a fa neni n b'a fɔ k'i k'a ba neni mɛ ne k'a fɔ ko wa bɔn n'i bɛ maramana k'a fɔ k'a fɔ k'i ma sɔn n ta ma n b'i bloqué i ka droit de don k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye mɛ baba yɛrɛ a ko ko non ko bon n bɛ tila ka taa n ka commentaire lajɛ ni min bɔra ka ban ka fɔ dɔrɔn n b'o tigi bloqué depuis yen nɔ ne ko ɛɛ n ko alihamudulilayi n ko duwawu bɛ ka jaabi n ko solo ye fasa da kunun ko danni ye duwawu minɛ bi duwawu minɛna duwawu minɛna ne ma i b'a dɔn i b'a sɔrɔ a y'a kɛ fasa de nɔfɛ fasa komi a bɛ fa tɔgɔ ɲini a fɔ ayi n'o n'a nana tɔgɔ in tɔgɔ in bɛ di o dan de tɔgɔ ne de y'o fɔ a ɲɛna ko n bɛ tɔgɔ d'a ma o tɔgɔ in ne de y'a fɔ a ɲɛna diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fɛn sugu n ko baba i ko ko wa k'i tɛ video kɛlɛ ye mɛ ne danni bolo ni ne bɛ ɲɔgɔn na n ye kali masa la kɔtɛba i b'a dɔn ne de y'a fɔ a ye. donc a daminɛna ka ban wa. ayi ne ye nin fɔ a ɲɛna depuis salon n ye nin fɔ a ɲɛna depuis 2017 depuis 2017 kɔnɔna la fo bi baba bɛ cogo min na ne bolo facebook kan bi diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a ma dogo mɔgɔ la o. Voilà. ok. Ciao, ɲɔgɔn bolo. Donc, merci, a diyara kojugu. An bɛ ɲɔgɔn bolo, ɲɔgɔn bolo caman caman. Merci beaucoup. Wa donc an y'a lajɛ, an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na sisan. Musa Jalo fɔ Itali. Musa Jalo, i ka foli belebeleba bɛ yan. Ee, dɔ bɛ ka n wele fɔlɔ, aw jɔ fɔlɔ, n tigi ka n tigi ka appel tigɛ ka bɔ yen. Tu vois? Ok. Ee, Musa Jalo. musa jalo italika bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye itali cɛ n'a musow an ka foli bɛ italika bɛɛ lajɛlen ye donc musa jalo ale fana ye faso kɛlɛkɛla ye o de sɔn barisa mɔgɔ dɔ bɛ nɔ mɛmu eh, mɛmu sanba ale bɛ n ka page in kan a mɛnna an b'a dɔn a fana faso kɛlɛ ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw ta k'u bɔ ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔw dɔn kojugu an bɛ ci an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn facebook in sanfɛ o min ta ye kalabanciya ye min ta ye ko wɛrɛ ye n'i ye dɔ tulo kuma tulo dɔ dɔ y'a tulo a tulo kɔrɔ kuma duman mɛn bi dɔrɔn aa dani wa non j'ai pas besoin de ça tu vois non an ni dɔw de bɛ kɛlɛ la a mɛnna o an ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la a mɛnna musa jalo bɛ to musa jalo bɛ taa o tigiw la wande bɛ t'o tigiw la soninkɛ bɛ t'o la mɛmu bɛ t'o la maretu ninnu awa ninnu awa keyita ninnu donc voilà ani ani mɔgɔ caman caman donc an y'a lajɛ an ye dɔw la an ka pɛli bɛ an ka pɛli bɛ dɔgɔ wala ok uh, ok donc an b'o tigi sɔrɔ an b'a lajɛ an bɛ mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ ta sisan non n y'a fɔ baba ye n k'a ka taa dege ka na a ka taa dege a ka taa dege vocal bɛ truqué cogo min na a ka taa dege o la ka na tu vois mɔgɔ min y'a bila u tɛ se walahi bila a tigi man fɔri i ye mɔgɔ min bila ne ma sa ne baba ne bɛ conseil de d'i ma n'i bɛ taa nin kɛ dɔrɔn i bɛ pitini bila u ye cɛ min bila a tigi b'a dege kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa salamu aleykum Waaleykum salaam waaye Dani ça va. somɔgɔw. Tɔɔrɔ si t'a la. aw b'a kan. waaye an bɛ yan n bɛ tranquille. nba. non Dani vraiment i ka bi video vraiment kabako dan don. voilà baba ye vocal min bila vocal e ye mun faamuya la. n t'a dɔn n'i y'a lamɛn. wa n y'a lamɛn très bien non walayi vraiment ne yɛrɛ tun bɛ énervé la mais après n ye n yɛrɛ retrouver quoi tu vois. Ayi non. Ayi non. Aw kana énervé ne y'a lamɛn yɔrɔ min na ne yɛlɛla de barisa ne tɛ aw tɛmɛna nin na o mais komi aw tɛmɛna nin na bon a bɛ denmisɛnninya la duguma fɔlɔ kan sinon aw tɛmɛna nin na a mɛnna aw ye nin kɛ a mɛn nin kɛra aw ɲɛna a mɛnna bon ale bɛ denmisɛnniya la duguma tu vois non. Lakalakatɔ lakalakatɔ de don walayi. anw tɛ perese o i nana ni fɛn dɔ ye mɔgɔw ja bɔ anw b'an miiri fɔlɔ de a bɔra cogo di nin ye mun ye nin dilanna cogo di anw b'a dɔn de nin kɛ nin ko bɛ cogo di nin mɔntera cogo di anw tilalen don o la n'i bɛ nanfigi n'i bɛ nanfigi ɲini dugukolo sanfɛ mali la zikiri solo de don solo de ni kalabanci de baba fana ka fisa ni solo ye walayi baba ka fisa ni solo ye barisa solo bɛ ko dɔnkilidalaw kɛra ka kɛlɛ de lasa mɔgɔw bolo ka dusu de jigin mɔgɔw kɔnɔ mais solo bɛ adamadenw puse k'u kɛ sitɛri kan baza baba ka objectif yɛrɛ ye mun ye baba komi baba dɛsɛra maliyɛn den hɔrɔnw maliyɛn den minnu b'u yɛrɛ kalama olu bɛɛ tigɛra baba la pour que baba nana baba bɛ mun de nɔfɛ baba b'a fɛ sisan pour que ka amsari ta k'o ɲɛ don kɛlɛ la ko lamɛn dɛ tɛkinikiw ne tilara tɛkinikiw la danni bɛ tɛkiniki bɛɛ dɔn mɛ komi a b'a dɔn faransi a ma se mɔgɔ sɔrɔ ka fara yɛrɛ kan ameriki ah kuma tɛ mali yɛrɛ kuma tɛ bɔn donc a bɛ mun kɛ a bɛ taa amsari ka kote fan fɛ ah amsari ta k'o ɲɛ don kɛlɛ la donc sɛdɛri mɔgɔw ni amsari bɛna kɛlɛ donc ale baba b'o yɔrɔ de la sisan nɔ wallahi ne b'a fɔ sisan k'a fɔ k'a ye pouvoir dɔ sɔrɔ bon pour que a k'o ko kɛ o ko bɛ se ka kɛ cogo di komi solo fana ye balawu den wololen mais a yɛrɛ tɛ jɔ kɛlɛ ye i b'a minɛ k'a ju tigɛ a tɛ se foyi la o solo fana bon a bɛ taa don la dabarabaya la donc solo fana b'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ a b'a fɔ ko ni ne ye kɛlɛ kɛ donc ni ne solo wulila ka nin fɔ amsari mɔgɔw bɛ na

ee arasa ka video video arasa bɛ bɔ ka kuma maliko kan mɛ baba ninnu ka video fɛn fɛn bɛ bɔ ka kuma arasa kan segu tunkara lagalagatɔ den nin ale ka mhm. video bɛɛ ye ko arasa arasa je pense que kɛlɛ nin ye jamana ko kɛlɛ de mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ o mhm. tu vois mɛ olu ka video fɛn fɛn cɛ kiri tigɛ n'olu tɛ fara cɛ la ni jamana ko de don bɛɛ ye ko kɔntinɛna ka kote ye je pense que ninnu ta tɛ jamana ko ye tu vois ninnu ta tɛ jamana ko ye ee ninnu ta tɛ jamana ko ye ninnu ta ye min ye u yɛrɛ de b'a cogoya dɔn u yɛrɛ de b'a cogoya dɔn mais problème bɛ yɔrɔ min na komi u tɛ se k'u yɛrɛ lajɔ fɔlɔ quoi mɛ baba bɔra ni tɛkiniki o tɛkiniki cɛ kelen fana bɛ baba dɔn baba ba ka wolo bɔlen kɔfɛ la cɛ min b'a dɔn dugukolo sanfɛ n'i tɛmɛna danni na i t'a cɛ ye bilen a tɛ yen i tɛ baba dɔn ka tɛmɛ ne kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu voilà donc dani merci o tun don merci an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup i ni ce ni badenya ye merci waay dɔnku nin kun ye momo ye momo sangare dɔnku an bɛ ɲɔgɔn bolo momo sangare i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na surɔ baba ta tɛ k'a fɔ ko hali solo ta tɛ dɛ mɛ baba ta ye min ye ne y'a faamu faransi bɛɛ ɛɛ fali faden tɛ ɲɔgɔn bɛɛ ye fo ka diɲɛ wuli e ko k'e bɛ arasa kɛlɛ mɛ arasa mago t'e la sari mɔgɔ minnu ko k'u bɛ arasa defansi ta olu de bɛna e ka de normalement ni ni arasa ye catégorie ye i ka defansi tabagaw mɔgɔ minnu b'i defansi ta olu n'anw de b'a ɲɛnɛbɔ donc e yɛrɛ bɛ to kɛrɛfɛ mɛ non mɛ anw n'anw de b'a ɲɛnɛbɔ aw wulu ninnu donc aw n'anw b'a ɲɛnabɔ aw bɛ se k'a fɔ cogo di k'aw b'aw kɔnpare arasa la o yɔrɔnin na tu vois non o de kama n k'aw aw dorow ka misɛn donc i taara ka wuli ka taga mali la i taga kun ye mun ye i ka wusu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka taa solo bila dɔnkilida la solo bɛ se ka kuma min fɔ kuma min n'a bɛna sedɛri mɔgɔw choquer ka sedɛri mɔgɔw critiquer donc ni sedɛri mɔgɔw wulila o yɔrɔ la aw yɛrɛ ka laɲini na o yɔrɔ ko amisari bɛ wuli solo ani amisari olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la solo de ye solo ye amisari de ye ayidara ka tɔn ye donc baba taa kun ye nin de ye mais a ma ɲɛnabɔ danni de bɔra n'a ye k'a walawala k'a di a ka projet min b'a bolo parce que fanga t'a la faransi yan depuis baba a tɛ se ka se diɲɛ fan si dabaaraba denya de la dɔrɔn sinon foyi fanga t'a la a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ mali la puupɔ bari so kɔnɔ dɔlɔmin na a banna jɛnɛya la a banna an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu bilahi an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu baba ye den o den sɔrɔ ka ba denw na ne b'a den bɛɛ dɔn bilahi baba b'a dɔn ne b'a dɔn tu vois non jɛnɛya la dɔlɔmin na donc u ka u ka sani wa objectif ye nin dɔrɔn de ye donc a taara don solo la o cogo la ten pour que ni solo donna kɛlɛ la amisari bɛ don solo mais n'o tɛ hali solo tɛ amisari mɔgɔw ka kɛnɛ kan tellement que ni amisari tigɛlen don mɔgɔ la olu tigɛra solo de la dugukolo sanfɛ amisari tigɛra solo la kojugu tu vois non tellement e ye s'en fout de solo tellement que danga b'a kɔ tellement que a bɔra ka kuma caman fɔ n y'a ka bon ne yɛrɛ tɛmɛna kɔ barisa ne y'a ka kuma bɛɛ ta bi k'a yira buna adamadenw na solo ye jɔn ye mun mɔgɔ sugu don a bɛ mun fɔ barisa ne furadama ne ma deli ka solo ye k'a fɔ ko ayi k'a fa bɛ tan o yɔrɔ de ye n tigɛ a la k'a yɛrɛ wolofa majamu ma deli k'o ye solo la ka dɔnkili da k'a wolofa k'o majamu o min kɛra ale ka diɲɛlatigɛ sababu ye m'a mɛn a ka miziki kɔnɔ m'a mɛn e ala m'a mɛn m'a mɛn ok donc an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo ee solomani appel bɛ solomani solomani jane appel bɛ ka ko de fan fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo dɔɔnin ninnu fɛn filɛ nin ye baba kɔni tɛ sa ale kɔni tɛ aw bɔra ni kuma a ye ninnu to yen a ye bɔ ni ko wɛrɛw ye cɛ alo alo salam dan walekum salam k'a ɲɔgɔn dɔ kɔni baasi baasi foyi tɛ yen Cedric Kadusi wa i ka connection bɛ ka tigɛ tigɛ dɔɔnin ah déjà ale ka connection yɛrɛ bɛ ka tigɛ déjà ka connection connection taara ok donc an bɛ ɲɔgɔn bolo toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo eh, Musa Jalo an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ eh, awa awa Keyita i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ne sɛgɛnnen don donc ne bɛna aw bila tu vois an bɛ mun inshallah sini sini sini an bɛ ɲɔgɔn ta modibo modibo kamara ale fana ko k'ale wele donc modibo kamara an bɛ appel kɛ an bɛ appel lase modibo kamara ma donc nin yɔrɔ la an ka foli belebeleba bɛ faso jɔlaw ye minnu ko ko mali ko mali mali ko mali ko b'u dusukun na n'o ye amara baciri ani kalafisi ninnu n'i y'u ka kow jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ k'u ta tɛ mɔgɔ ko ye olu ko de ko mali mali ko tu vois maliko bɛ bunadamaden ni minnu dusukun na minnu ta tɛ juguya ye juguya bilen tɛ bunadamaden minnu kɔnɔ c'est pas voilà ni n'i ka jugu ne Dani ne tɛ fari la mɔgɔ min dusukun yɛrɛ finnen don ko juguya ka d'a ye ne n'o t'a fɔ o de kɛra baba ye mais a fana y'a sɔrɔ cogo min na je pense que n y'o fɔ a taa a y'a sɔrɔ cogo dɔ la donc mariyetu an bɛ ɲɔgɔn bolo awa keyita aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ orozi bɛɛ lajɛlen ka foli yan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen nin kun ye Dani de Paris ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ciao ciao